moni ndine jackie ndi nkhani ya lero tikubwereranso ku usa timapitapitako ku usa koma nkhani yake ndiyosiyana ndi ya masiku onse nditengani chakumwa tenticheze
uyu ndi kanisha miranda nili mu chaka cha 2024 anali ndi zaka 36 miranda Anali mzimayi olimbikira pa yekha eti koma anali single mother anali ndi ana awiri atsikana oti azibambo awoso anali osiyana azibambo onsewo aliyense sizinayende uyu anangomsiyira mwana kuthawa winanso kuzamsiyira mwana kuthawa samathandiza nde zimampanga frustrate kwambiri koma samafooka posamala ana ake ndi amapeza kuti amachita provide amagwira ntchito amatani kenako anapanga decide kuti abwererenso ku sukulu anabwereranso ku sukulu anakapanga maphunziro anakapanga business administration in health chani chani kwinako koma zonena kuti zinamuthandiza chifukwa anapeza kantchito kabwino anali bail bondsman, othandiza ngati ma prisoners aja kuti alipire ma bail, omalandira ndalama za ma bail chani zoterozo. Hi you guys, my name is Kanisha Harrison and I applied for a $20,000 scholarship and one of the questions on the scholarship was who most influenced you? And the person I chose that mostly influenced me was my mother, of course. anayamba ntchito yake bwinobwino zimayenda Nde akugwira ntchito mu 2019 analandira message. Message yo analandira pa Facebook ku inbox. Mamuna wina wake anamusonyeza kuti akumusirira kwambiri. Iye kuyang'ana profile ya bamboyo inamusangalatsa. Mamuna wake anali uyu dzina lake Moses Chizamu. Surname yovuta kuyinena. Tizingoti Moses. Nde iyeyo anafera mamuna uja? Inde anamuyankha. Atafufuza anapeza kuti mamunayo amamutumizira ma message kuchokera ku prison. Anali gulu la ma prisoners. Anafufuza bwino bwino anapeza kuti mamunayo anali akuchita serve sentence ya 12 years. Kaya anapalamula chani koma zokhudzana ndi uchigawenga zoti anampanga munthu nkhaza. komanso anali oti anali ndi rekodi yoti amamangidwa mangidwa zochitika zake nde sentence iyi inali yayitali kwambiri anali oti ampanga sentence to 12 to 13 years in prison nde iye uja anayamba kumayankhulana nayebe eti nde mmene amacheza mamuna uja hi ndakukonda kwambiri ndikudziwa kuti ndili mprison koma si chifukwa ndine munthu onena kuti ndasintha moyo wanga ndipo ndikuona kuti iweyo tikhoza kukhala bwino kwambiri tikhoza kumanga banja izi ndi izi Iye uja nkumakomedwa kumapeza kuti amayankhulana naye, amamuuza za chikondi kwa basi. Amamulonjeza chilichonse chomwe amafuna kumva. Iye uja mpaka kupeza kuti wayamba chibwenzi ndi ndani? Ndi Moses uja. Iii Kanisha mpakana kuyamba kumapita kumakamuona ku prison kuja. Basi kukhala chibwenzi ndithu chokhazikika mpakana anauza abale ake kuti ndapeza chibwenzi Mamunayo ali m'prizoni. Nthawi imeneyoyo Moses anali atatsala ndi 2 years kuti atuluke m'prizoni. Koma iye analibe nazo vuto chifukwa china choti amamuonetsa chikondi kwambiri. Mpakana anatenga ana ake atsikana awiri aja kupita kukawaonetsa kwa ndani? Kwa Moses m'prizoni. Iii Moses nde anakondwa. Nde analandira ana, kuwaonetsa chikondi. Nde kwa Kanisha zinali za mtengo wapamwamba kwambiri chifukwa chonena kuti abambo awo enieni a anawo azibambo awo samaalabadira nde kukapeza munthu wina onena kuti akuwaonesa chikondi chonchija ndipo zomwe amayankhula olo za ntchito yake amati akamamulimbikitsa kanisha uja akuti kuti koma yes munthu uyu ndi mwamuna wabwino kwambiri zinangochitika kuti ali mprison nde azibale ake anamuza kuti iweyo suli serious munthu ali mprison anampanga sentensi 13 years ndi nthawi yaitali chilipo chomwe adachita iyeyo chomwe chili choyipa nde Kanisha amavomera kuti sindikukana iyeso mwini wake amavomera kuti anatani anapanga zoyipa koma anasintha nde anthu kumaapatsa second chance kumakhala okhululuka sichifukwa kuti basi munthu akanike kukhala moyo wake bwinobwino iyi kumapita kumam pititsira zinthu, kumugulira zinthu, kuyamba kumusamala ngati you know, chibwezi chenicheni. Kenako mpakana anayamba kumaposita pa chani pa social media, ma Facebook mwake, ma TikTok kanisha uja kuti ndapeza mamuna wabwino e, anthu kungoti ndowuma mtima safuna kukhululuka nde aliyense amati ah, koma mayiyu akuganiza chani iye angakatenge munthu khuluku weniweni akuseva zaka 13 in prison koma iyeyo samatani samailola ayi amanena kuti ndapeza mamuna wabwino kwa basi ndiye amavuta nazo anthu mpakana anagonja nkumangomuyang'ana kenako moses anaf- anapanga propose anafunsira ukwati amati ineyo ndifuna ndikukwatire footi nthawi yanga yotuluka yatsala pang'ono koma iweyo ndiwe munthu amene ndili naye tsogolo Palibenso choti chingatisokoneze. Iwe ndi ine tikapanga moyo wabwino kwambiri. Ana tili nawo kale, awa uli nawowa. Ndikasamala, ndiakonda, iwenso ndikakusamala, ndikakukonda. Kanisha anavomera. Anavomera mpakana anapanga ukwati. Ukwati wake anakapangira kundende komweko. Anaavomera. Anakaadalitsa kundende komweko. anasanduka a Mrs moses anavuta nazo pa social media ee ndakwatiwa chani anthu ena inu muzingoheta kumaona ngati kuti chani chani chifukwa chonena kuti munthu wamangidwa koma ineyo ndi amene ndamusamala ndi amene ndamuonesa chikondi ali mprison akatuluka ndisazaone olo azibale ake oti anamutaya kalekale akuzungulirazungulira akufuna izi ndi izi munamutaya ineyo ndi amene ndamukonda zomalalata zomavuta zichaiti ndi amapanga spendi ndalama zambiri pa mwamuna amene pa moses nthawi zonse ku splash akagula zinthu nde mpakana moses atapangano nthawi yake yotuluka anampanga asesi kuti aone kuti kodi munthu uyu wasintha tikamutulutsa akakhala bwinobwino kunja munthu amene anali mboni yake kwambiri anali iye Kanishayo kukaima pamene panjapo ndakwatirana naye ndi mwamuna wanga akubwera zakhala ndi ine tikakhala ngati banja akhala olongosoka mwina kusalongosoka kalero nchifukwa chonena kuti analipo posowa pokhazikika pa bwinobwino chani ndi mpakanadi anantani anamtulusa 2022 moses anatuluka mprison and anapeza kuti kanisha wachita kugula nyumba ya nyuwani kudera lina kuti tukakhala kwa, kwa pay sitikufuna kwa anthu oti azitiyang'ana nkumaheta ife oti akudziwa history yake kuti munthu anali mprison funa malo a nyuwani kugula malo a nyuwani ndikunali kumugulira mamunayo mapresenti eh, mphaso zosiyanasiyana kumubhukira hotelo tiye ukasangalale chilichonse kuti koma ndiye anali akunyadira ndi anzake amamuuza kuti ukumapanga zinthu ngati uli kuoneka ngati uli desperate kwambiri kuti ukufunisisa banja kuposa china chilichonse ukutenga munthu oti ndi chigawenga ukumbweretsa nyumba moti muli ana ako koma zonsezo iye samatani samamva mpaka anthu anangogonja nkumangomuyang'ana ananyamuka kumakakhala naye mwamuna uja. Sipanatenge nthawi kunayambika mpungwepungwe. Anapezeka kuti Moses samafuna kugwira ntchito, sakufuna kupanga chilichonse amangokhala mnyumba, akungoonera TV, azigwiritsa ntchito ndalama zake za Kanishayo kudya ndalama zake, a Kanisha akayankhula amam'menya. Koma zonsezo amabisa, nanga si manyazinso kuti aulule kuti anthu zomwe mmanena mwina zinali zoona? Amangopositabe pa chani, pa Facebook ngati kuti zonse zili myaa. mapost iye ndili pa chisangalalo mamuna wanga ambuye anandilengera ee chani chani zambirimbiri anthu kumati koma iye ali siriyasidi anthu amaonabe kuti uyu akunama ngakhale amakhala akuposta zotero kenako anapezeka kuti mu december 2023 kaya anayambana chani ataledzerano a mosesiwo anamugwira iyeyu kanishayo kupita naye kuchipinda ndikummenya kenako anamukhalira ndikumugwira pakhosi kuyamba kufinya pakhosi uja akubanika kunali koti kumaona kuti munthuyu akufuna kundipha kundipha koma kaya mfuti inali chapafupi pambali pa bedi anagwira mfuti kanisha uja ndikumuombera pamwendo moses moses kugwera uko anakwanisa kuimba foni ku polisi apolisi anabwera anamtenga moses uja anamupitisa kuchipatala anamukonzakonza pomwe anamuomberapo anammanga chifukwa choti amadziwa kuti iyeyi ndiye chigawenga. Anam'manga Moses yo koma anangom'manga Akanisha osakhalitsa kuthamanga kupita kukamutulutsitsa kumulipirira belo kuti ayi ayi basi ndikufuna milandu ithe sindikumuzenga milandu kumutulutsitsa kubwera naye kunyumba anthu aa iwe munthu munafika poomberana mwamubweretsaso nyumba ayi ndi amuna anga zisakukhudzeni ndi za m'banja atapanga choncho Kanisha no target yake inasintha amaona kuti ah mwina uyu ndikamberekera mwana chilichonse chikhala bwinobwino kuyamba no kulimbana kuti atani amberekere mwana anapezeka kuti anatenga mimba anabereka mu 2024 chaka chomwe chino abereka anachoka kuchipatala, kamwana kanabadwa premature nde anapezeka kuti anali mchipatala kwa kanthawi kenako atatuluka mu August abwerera kunyumba. Chisangalalo pa Facebook ponse, Ambuye atidalitsa ndi mwana, banja labwino, banja lokongola, mamuna wabwino, mamuna okonda ana anga, palibeso wabwino kuposa azibambo awo kumakhalira kulemba zimenezo daily anthu kumaona kuti eeh anthutu koma ali pa chisangalalo apa. Pa 4 August. 2024 kunaimbidwa foni ku polisi maneba onse akuimba foni kuti kunyumba uku kwamveka mifuti. Apolisi kuthamanga kubwera anapeza kuli zii kuyesera kuitana kuli zii analowa m'nyumba kuphwanya zitseko kulowa kuyang'anayang'ana kutsegula chipinda panali chipinda chimodzi chinali chokiya chokiira mkati anaphwanya chitseko kulowa anampeza Kanisha ali gone wafa amuombera komanso Moses yo wafa ngowomberedwa pambalipo. Atafufuza scene yo mmene imaonekeramo inaoneka kuti Moses anamuombera nkumupha Kanisha kenako anadziomberaso yekha, murder suicide, pa 4 August 2024 pompa. Nkhani yawo inathera pati pamenepo anasiya ana atatu Kanisha chifukwa chofuna banja kuposa china chilichonse pamoyo wake. kuopa kukhala single, kufuna dziko limuone kuti akusangalala, social media ione kunena kuti ali pa chisangalalo kuposa china chilichonse pa dziko lapansi, osamvera wina aliyense. Zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ma choices awo, anaika miyoyo ya ana pa chiswe, akanatha kuphetsa ana, anadziphetsa yekha, akanatha kupwetekesa ana, Koma nawo ana asanduka amasiye, adzakula ovutika, traumatized, miyoyo yawo yonse chifukwa cha ma choices opanda pake. Nthawi zina umapezeka kuti munthu ali pa chilango iweyo nkumaona ngati iweyo ndi amene uli mpulumutsi wake munthuyo pamene ukuika moyo wako omwe pa chiswe. Imeneyi ndi nkhani ya Kanisha Miranda Neely. Zikomo kwambiri.